an balimaw aw ni ɲantuma bi signe jour la an bɛna signe saba an bɛna o kɛcogoya ɲɛfɔ aw ɲɛna bobo kan na donc o signe saba o ye juma ni juma ye dɔgɔtɔrɔso o bɛ kɛ cogoya di n'i bɛ fɛ k'a fɔ bobo kan na dɔgɔtɔrɔso i b'a kɛ cogo di banabaatɔ o bɛ fɔ cogoya di donc n'i bɛ fɛ k'a fɔ ko banabaatɔ walima man kɛnɛ o bɛ fɔ cogoya di bobo kan na A laban docteur o bɛ fɔ cogoya di n'i bɛ fɛ k'o fɔ bobo kan na n'i bɛ fɛ k'a fɔ bobo ye docteur i bɛ o kɛ cogoya di an bɛna o saba de b'an bolo bi ka o ɲɛfɔ aw ɲɛna a fɔlɔ ni o ye dɔgɔtɔrɔso ye n'i bɛ fɛ k' a fɔ dɔgɔtɔrɔso bobo kan na i b'a kɛ cogo di donc i bɛ i tɛgɛkɔni fila ninnu i bɛ olu tilen tan n'i y'olu tilen tɔ ninnu bɛ kuru n'i y'o kuru tan donc i bɛ na o da i kamankun na yan donc i bɛ a jɔsi ka jigin tɛgɛ fɛ dɔɔnin n'i y'a jɔsi ka jigin tan i bɛ tila k'a da kɔfɛla la k'a ci ka na ɲɛfɛla la donc nin de ye docteur so ye n bɛ segin a kan donc n'i y'a kɛ tan n'i y'a kɛ tan dɔrɔn bobo kan na nin ye docteur so ye donc i b'a ci ka jigin tan ka tila k'a kɛ tan n bɛ segin a kan pour une dernière fois merci donc o ye tun ye dɔgɔtɔrɔso kɛcogoya ye sisan n'i bɛ fɛ k'a fɔ banabaatɔ walima bana o bɛ fɔ cogo di bobo kan na n'i bɛ fɛ k'a fɔ ko bana donc maa min man kɛnɛ donc o ka nɔgɔ i bɛ i tɛgɛ fila ninnu i bɛ tɛgɛkɔni min ka jan ni a bɛɛ lajɛlen i bɛ olu bɔ tɔ ninnu na nin cogoya la n'i y'a kɛ tan i bɛ kelen da i kɔnɔbara ka kelen da i ten na donc nin ye bana de ye donc ni bobo y'a kɛ tan dɔrɔn nin kɔrɔ ye ko a man kɛnɛ donc bana nin maa man kɛnɛ donc n bɛ segin a kan n bɛ segin a kan tuguni o tun ye bana kɛcogoya ye bobo kan na sisan docteur docteur o bɛ kɛ cogo di bobo kan na n'i bɛ fɛ ka docteur kɛ i b'i tɛgɛ in i bɛ nin kɛ tan tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kuru donc min bɛ mɔgɔ jira o tilennen bɛ kɛ donc n'i y'o tilen ka to tan tɛgɛ filanan i bɛ o kɛ nin cogoya la n'i y'o kɛ nin cogoya la i bɛna dɔ in da yan tan donc nin ye dɔtɔrɔ ye nin ye dɔgɔtɔrɔ ye donc a tɛ da tɛgɛ kɔnɔna na dɛ a bɛ da tɛgɛkan na yan de voilà nin ye dɔgɔtɔrɔ ye donc n bɛ segin a kan n bɛ segin a kan tuguni voilà donc nin kanɲɛ dama dama de tun bɛ an bolo bi ka o ɲɛfɔ aw ɲɛna an hakilila aw ye faamuyali sɔrɔ a la a k'an bɛn emisiyɔn wɛrɛ